Maranatha Natural Healing Ministry. Uchiza matenda utuluka moto. kuvuta maningi ni mumala nizo na problem ya mumala mwenzi kunivuta maningi especially ikafika time yakuti nishita maperiod mala mwenzi kunivuta maningi mene ninabula nankala na mwana wa first Mm.

Na kuluka mukapapa maningi ni luka ni luka nkasiliza kuluka na mpamvu mu Jesus. Maranatha Natural Healing Ministry. Mankwala bananiuza three types ya mankwala. So ndiye pamene nabatumira bamuna banga bakamba ati okay bwera kuti tizaona vochita. Ndiye pamene nayendera ku nyumba. So still apa nisinze kumvera bwino. so ndiye pamene banakamba ungakwanise futi mailo organized ndrama ungakwanise ine nati awe sinizakwanisa ndiye pamene bananiuzira nipase direction ndiye pamene nabapasira direction nabauza nati mukafika mufunsa Angela ndiye pamene banayendera batenga na mankhwala baniletera neze mu pain ija yoyipa pamene bananipasa mankhwala nabwera namwa namwa the following day namwa Na mwana ambela na pain ija yambo chinja mwamene nenze kumvelera yambo mvelako bwino then na bleeding ija yabwela yambo chepa ichepa pana bwela papita che 4 days ndiye mwamene ina silira ija. Awe ine nikamba chabe kuli bonse bamene bavutika na matenda osata osa vutika vutika kuti ati wayenda uku wayenda ku ng'anga wayenda kuti. Bafunika che babwela ku Maranatha cause ku Maranatha kuli mankwala.

After namvera kuti ija problem yambosila cause benze bananiuza kuti nifunika kuyenda ku operation so nakonka appointment yamene bananipasa kuti nifunika kuyenda ku scanning nikalibe kuyenda ku operation so pamene nabwera nayenda ku scanning yamene yakuti manje niyende ku operation ndipo banadabwa nawo kuti iyi cyst yachepa mu size so ndiye banayambonifunsa kuti nanga yachepa bwanji because cyst yenze yenda ichita bwanji ikula so ndiye ine nabauza ati "Ah, kuli ma herbal medicines yamene nachita bwanji sinababise yamene nisebenzesa kuchani yamene natenga ku maranatha so now they were shocked kuti kuno ma- ma- mankhwala amene tikupasani manje tikupasani but why for four years simwenzo simwenzo kwenzelibe change then for a month kwankhala change i said siningazibe ine ma- ma- i- vamene nenzochita chani kuchachani nikutenga mankhwala nakumwa yamene benze bananipasa Maranatha Natural Healing Ministry. zotiko sabata ino kuchokera kuno ku maranatha natural healing ministries ndipo ife ndi akatswiri pa ma herbal supplements tikuchita zozizwa kudzera mu zomera zimene siziphatikizidwa nchina chilichonse ayi zomera zokha ndi zimene zikumachita zozizwa zimene zi maumboni mmamva panowa nkhani zonse mmazimva panozi Inunso zikhoza kukuchitikirani. Gwero lake, Mungochita chisankho kunena kuti ndifuna ndimtulire Yehova nkhawa zanga kudzera ku Maranatha Natural Healing Ministries. Timve uthenga pano kuchokera kwa ma sponsors athu tikatero a Nkhutabasa abwere pano atiuze kunena kuti tipindula motani msabata ino. Dzina langa ndi Ian Desmond Simbota.

mukabwera kunoko chaka chanu muchiona bwino ma plan anu onse mukhale sure kunena kuti muwakwaniritsa chifukwa ma- matenda kapena kuti mavuto ena aliwonse sakhalapo ndalandire ankhuta basa apa pamene akulandirani inu nkutiuzanso kunena kuti kodi lero kapena kuti sabata ino tikulowera kuti ankhuta basa nthawi njanu tikulandireni ambuye alemekezeke Ah, atsogoleri chifukwa tithokoze mulungu okonda kukhala kumwamba Mu chaka chimenechi zinthu zikuyenda bwino, tikutha kuona kunena kuti anthu ambiri amene akhala akumvera maumboni a Maranatha, um, ambiri akhala akupanga ziganizo. Ndikutha kuona tikumalandira mafoni ochuluka kwambiri, tikumalandira ma email, ma SMS, ma WhatsApp, anthu ochuluka amene mukumanena kuti tidapanga chiganizo chobwera ku Maranatha, panopo tsopano tili bwino tikufuna tiperekere umboni. Tili ndi maumboni ambirimbiri, ndikulandireni ndi manja awiri. Mumve kunena kuti Maranatha don't take your testimonies for granted ifeyo maumboni akamabwera timamva kukoma komano timadziwa kunena kuti amene akumva kukoma kwambiri ndi yehova mulungu wokhala kumwamba ndikulandireni ndi manja awiri nonse ku zambia mu zimbabwe komanso ku mozambique uh, ndimakonda kunena kuti ifeyo tizilankhula pang'ono koma maumboni athu azilankhula kwambiri lero ndikutengereni ku mponela ku mponela kuli mzimayi wina wandisangalatsa kwambiri mzimayi ameneyi wavutika nthawi yayitali mzimayi ameneyi wadwala nthawi yayitali kwambiri um, mavuto a zotupa za mchiberekero mmene iyeyo ankamva za maranatha ankaona ngati kuti tikuphweketsa ayi ayi kuti maranatha ndiye chiyani ndapita kwa sing'anga ine odziwa bwino ntchito ndapita kwa anthu akuzipatala odziwa bwino ntchito ndimafuna kunena kuti sitimaletsa kupita kuchipatala aa komano nthawi zina zikavuta kuti konseko mwayenda mumaliza masewero bwerani ku maranatha ife tima timakubetcherani kuti yayi yendani kaye mukapite mwa asing'anga mupite kaya ndi kuchani kulikonse kumene mungapite pitani koma zikafika ponena kuti mwagoma bwerani ku maranatha because ifeyo timakhulupirira kunena kuti machiritso sachoka kumpoto kapena kumwera kapena kumvuma amachokera kwa mulungu ndipo ndiye chiyambi ndi mathero azonse ndiyeno tiyeni tinyamuke tipite ku mponela tikamve mayi amenewa Ndisalankhule zambiri ayi, ndimafuna mayi amenewa alankhule okha zidakhala bwanji ndipo ineyo ndikumva kukoma kunena kuti pali mayi wina amene adakavutikabe nzotupa, pali mayi wina amene adakavutika ndi vuto la mtima, wina ma ulcers, wina asthma, wina hepatitis, wina vuto linanso. Aaa ndikutha kuona mnyamata wina akuvutika kwambiri nkhani ya kuchipinda, thamangani ku Maranatha. Yakwana nthawi tsopano tibwere ku Maranatha tidzapeze mpumulo. Mulungu atithandize. Tiyeni ti tionere umboni umenewu. Zikomo kwambiri atsogoleri. Nkhanitu ndi imeneyo imene atifotokozera a Nkhutabasa. Tithokoze kunena kuti ayi ah, sabata inonso zikuoneka kuti a Nkhutabasa sanabwere mophweketsa iyayi, abwera ndi zabwino zokoma zimene tikufuna timve. Kumeneku ndi ku Mponela eti? Yes Mponela. Timve kuchokera ku Mponela kunena kuti kodi kuli umboni wotani, mayi amenewa anadutsa mu nyengo zotani. kufikira lero pamene mpumulo anaupeza kuchokera ku Maranatha Natural Healing Ministries. Mosataya nthawi, tipite kumeneku ndipo umboni waketu nawo.
vichitika ku Maranatha Natural Healing Ministries Maranatha Natural Healing Ministries. vanthu vambiri vathandizika va Maranatha Natural Healing Ministries vathandiza vanthu vali na maproblems monga kuvimba kwa mendo

wandithandiza pa ino nthawi ndine munthu ndimagwira ntchito iliyonse Ye- ye- yes va maranatha natural healing ministries ali na maherbal supplement monga maranatha super immune juice tamam juice chirani herbal therapy maranatha detox maranatha body cleansers ndi maherbal supplement ena ambirimbiri ngati mufuna kuziva zambiri za va maranatha natural healing ministries

2015 ndinayamba kumva mthupi mwangamu mangophwanya komanso zimene zimandichitikira ndimapezeka kuti m'mimbamu mwambweteka ndiye kuti ndimanjenjemera sindimakhalanso ndi chilakolako chakudya ndiye kenaka ndinangonaona kuti ah, mthupimu mukumawawa ndinapita kachipatala kakwathu kamene kamatchedwa Mzandu Health Center Anakandipatsa mankhwala komano mankhwala aja ndikumwa naona kuti mavuto aja akupitirirabe. Kenaka ndinapezeka kuti m'mimba muja mukumapweteka ndithu, zapezeka kuti mpakana tsopano ndayamba kutupa, kenaka ndikupezeka kuti ndikumataya magazi komanso sindimatha kupatuka. Ndiyeno naona kuti vuto lija landikulira ndithu kwambiri. Kenaka ndinabwereranso kupita ku chipatala cha kwathu cha Mzandu chija. Nditapita ananditanira ambulasi ya ku Ntchisi boma kumene kuli kulu- kulikulu kwathu kwa boma. Nditapita kuja anandijambula. Atandijambula anandipeza ndi zotupa zitatu mu chiberekero changa. Komanso anandipeza ndi mauka. Ndiyeno anandipatsa mankhwala. Mankhwala aja ndinabwere- nditabwerera kumudzi ndinapitiriza kumwa. ndi kumwa mankhwala aja kunapezeka kuti kusintha sikunapezeke. Kenaka ndinayendanso. Ndinapita kuchipatala cha Mtengo wa Nthenga, anandipatsa mankhwala, ndinakapangabe chimodzimodzi kupitiriza kumwa koma sizinandithandize. Ndinapita chipatala cha Madisi, ndinapangabe chimodzimodzi. koma sizinandithandize. Kenaka matenda aja anapezeka kuti ndikupitirirabe ndikungokhala chogona, kumangolira osatha kugwira ntchito ina iliyonse. Ndiyeno kunapezeka kuti nditapanga choncho, ena ananena kuti "Ah, yeserani kupita mwa asing'anga. Ndiyeno kumamvetseratu pa wailesi ati ena kuti kuja kukatemedwatemedwa zimphini m'thupimu koma zosathandiza. Ndinapita kwa ena ati ndi asing'anga ena amatchuka cha ku Salimaku uku. Akuti, Ine ndimatha zimenezo. Ine ndine wothera, pothera pa masing'anga yonse. Nditapita kumeneko, kukalandira chithandizo, zosathandiza. Kenaka ndinapita ku mudzi kuja, ndinafika ponena kuti tsopano ndinangogonja, kuti apapa ndi mmene zililimu kaya, adziwa ndi Ambuye. Ndiye kenaka, ndikucheza ndi aneba anga, mpamene anandiuza kuti, Ah, inuyo matenda anuwa, ineyo ndikumamva za Maranatha. Mutapita ku Maranatha, inuyo mwina mukhoza kuthandizidwa. Koma ine ndinaona kuti akundinamiza. Potengera ndi mmene ndayendera, ndaononga ndalama munthu ine ndipo ndinaona kuti limenelo ndi bodza. Ndiye kenaka ineyo ndinanena kuti ah, kaya mwina Maranathayo ili kuti? Ndinakapeza anesi athuwo. Atandiona akuti ah, kuno mwabwera kuno kaya inuyo ndiye kuti dere kwina konse mumayendako mumachedwa, inuyo muchira. Ndinawauza kuti ah, mukunama. Ndayenda kwa anthu odziwika. olengezetsa paledi koma zidakanika nde inuyo mukuti chani ineyo panopa nangofika poti nafika pothera kuti chimene chindifikire chinditani kodi chindifikire akuti ayi matenda amenewa awa kunoku kulibe matenda amene akukanika matenda athu timachiza matenda oti mwina sitiroko munthu yamupha konse kuno kufa ziwalo kuuma koma munthu amapezeka kuti amatani amachira lanuli sivuto Ine ndinanena kuti, O, chabwino, tatithandizani. Ndiyeno anandiuza kuti, Mankhwala amenewa mukumwa pa miyezi 6. Ndiyeno mankhwala aja nditatenga, ndinapita nawo kumudzi kuja. Ndinakayamba kumwa. Ukumalizika mwezi, n'naona kuti kaya munthu nayamba kusintha. Ndadzuka pamphasa paja ndayamba kuyendako ndithu. Kenaka ndinabweranso mwezi wachiwiri kudzagula mankhwala ena. Ndinayenda ndekha, kosachitanso kundinyamula. Ndinadzagula mankhwala aja. Ndinakapitiriza kumwa. Kenaka kubwera mwezi wachitatu, ndinangobwera kuti poti mmene anandilembera dosage yawo kuti ndimalize, ifunika ndimalizebe nditanibe, ndipite. Ndimalize. Nditabwera kumeneko komanso iwo anadabwa, kodi ndinuyo uja munali wobwera kuno mutatheratu uyi? Nkuti ndine. Akuti ayi mukunama. Nkuti ndine tandionani. Kupezeka kuti munthu nayambo sintha. Ndinabwera June pa Maranatha apa, ndiye kuti July ndinapeza kuti munthu nayamba kuchira. August kuchiriratu kufika September. Ndipo n'kumafika mu nthawi ngati imene mukundiona muno, sindikuonekanso munthu woti ndili ndi vuto kena kalikonse umboni wochuluka ukuperekedwa tsiku ndi tsiku ine ndi felisa chilombo mbewe Ndima- ndikupezekera kuno kwa chemusa kwambwerera Oho. mudzi mwa afumu a Magasi yes ineyo diyi ndinali ndi zotupa za mmimba oho ndinayamba kumva kucheka chinena changachi nditayamba kumva kucheka ndinaganiza kuti mwina itha kukhala khansa yakhomo la chiberekero ndinapita ku chipatala anakandipanga khansa yakhomo la chiberekero ndizoti Yes. ulibe khansa Oho. nditabwerera ku nyumba ndimamva ululu kwambiri oti sindimagona ngakhale kudya ndimakanika kudya appetite sindimakhala nayo mmene anandipanga scan Oho. atandipanga scan anandiuza zoti m'mimba mwanu muli zotupa mu chiberekero chimene pa nthawi imene amandiuza zoti chili pa 4 4.4 sentimita ndipo anandipasa mankhwala koma anandiuza kuti mankhwala awawa sangathandize kuti chikasungunuke azikangochepesa ululu uzibwera after 2 months ina yonse kudzakupanga sikani chikakula tizachichosa tizakupanga operation ndinachoka kumeneko ndinazapitanso chipata cha kuzomba anakandipanganso sikani anandiuza zoti chakuladi chilipo chotupa chafika pa 4.6 sentimita ndipo ukonso anandipasa mankhwala omwe oti azikangochepesa ululu chikakula akandipange operation anazandiuza zoti ndipite pa 16 october Yes. akandipange operation koma zinapezeka kuti tsiku lake lisanakwane ndinalinso ndi chotupa china chapakhosi chimene anakandipanga operation pa 12 october 16 october imakwana ndili mbedi ndi chipsera chimene chili pakhosichi eya ndi chimene chili pakhosichi nditatuluka kuchipatala kuja ndimamvabe ululu nthawi imeneyo tinali tili ku zomba timangoyendera mzipatala za ku blantyre kuno kenakono titapanga transfer kubwera kuno ku blantyre Yes. tsiku lina ndimaonera tvm ndinazaona mzimayi wa ku zambia ndi Yes. mtsikana ndithu oho akufotokoza naye za vuto lomwe anali nalo luse juma yes. ndinamvesera ndipo anandiuza zoti wathandizika kuchokera ku maranatha ndi mahebo oh yes ineyo poyambapo ndinanyalanyaza yes yes komano kuona ululu omwe ndimaumva ndinazatenga phone number yomwe inaperekedwa amuna anga anayimba atayimba anayankhulana ndi anthu aku maranatha Yes. ndipo anauza kuti tipite ndinazapita linali saturday muli kuyembekeza operation ndikuyembekeza operation Yo, yo, titapita yo, saturday yo, yo. anakatigulisa mankhwala nditabwera kuyamba kugwirisa ntchito ndinazapitanso ku chipatala kuja kumene anakandiuza zoti chili pa 2.2 sentimita Hallelujah. ndiye chayamba kuchepa chachepa tsopano Ndinazapitiliza mankhwala amene ndinagulawo ndi omwewo sindinakaguleso Ah, ah, ena moleka imwe uja ndi omwewo Ndiye same imwe uja omwewo Hallelujah. ndinazapitiliza kumwa mankhwalawo nzapitanso kawiri kuchipatala kuchekapu anandiuza zoti m'mimba mwanu muli Oho. ngati mwa mwana Ha, yo, yo, mwagwiritsa yo. ntchito mankhwala anji Hallelujah. ndipo ine Hallelujah. ndinawauza zoti ineyo mankhwala amene ndagwiritsa ine ntchito ndi mahebo Yes. omwe ndakagula ku maranatha Hallelujah. ndipo iwo aja anadabwitsika Dr. Billy. dokota anadabwitsika anavala mkuzi wadabwa anadabwa nditabwerera kuno ndinazapitako ndekha kuchipatalako ndi mlamu wanga amuna anga yes. anasala nditafotokoza kuonesa buku Yes. iwonso anakhumudwa anazizwa chifukwa tataya ndalama zambiri anandiuza tsiku la, la loyambirira skani yokhayo Yes. anandipanga 275,000 ndipo anandiuza zoti siku lozakupanga operation 1.2 million ndipo ineyo ndinaganiza kuti ambuye mwandichiritsa mwa ulere chifukwa zinthu zimene zimene tinagulira ndi ulere Saka ndinakhuzika kwambiri Uhu. chifukwa panopa ndili ndi ana atatu amene ali ku sukulu ku chikwawa kumene kumafunika fizi Yo. koma ana aja anali pafupi kuwabweza anayimba mafoni kuti akutibweza chifukwa cha fizi poti Yes. ndalama zimathera ku chipatala banja langa linakhuzika kwambiri ngakhale zambiri sizimayenda nyumba muno ifoti zinthu kuyenda ndi moyo Ndi moyo. ndimakhala ndikubuula daily ululu umene ndimaumva ndi chimodzimodzi wa leba Yo! azimayi anzanga amene muli azimayi leba mmayiziwa Ayi, mmene azimayi imakhalira tamvana. zotupa za mmimba ndimazimva kucheka daily ngati leba sindimadya appetite sindimakhala nayo ndinawonderatu moti ndikamayenda anthu kumandifunsa zoti mukudwala ndimauza kuti mmimba ndimangoti mmimba koma panopa ndithu nditagula mahebo amenewa ineyo ndikuperekera umboni kuti ndachiritsidwa Hallelujah. ndimangomva ifoti iwo amati mmene ndimaoneramo amanena zoti mosogozedwa ndi mulungu Oh, yes. Ndiye ndinapitako ifoti ndimamva akutchulako za mulungu nazoti uku si kwa sing'anga koma anthu awo akusogozadi mulungu Hallelujah. inenso ndi chikhulupiriro ndikasogoza mulungu Yes. zinthu zizindithandiza Praise be the ndipo Lord. panopa Glory be ndili the Lord. bwino ndamuona mulungu akukhala yes. mulungu Oh. anzanga amene mukundionera pano ine ndifuna ndikulimbikiseni ndadusa munyengo zowawa mukuziwa inuyo azimayi mmene mmimba mmachekera ineyo ndavutika kwa nthawi yayitali Yo. ndipo ndayenda ndamwa mankhwala osiyanasiyana Yes. koma nditamva za maranatha kupita kumeneku ndapezako thandizo amene muli ndi vuto ngati langali kaya mukungomva kucheka kwa mmimba chimene chikucheka ngati mufuna mupange period koma si period Pitani mukayese nanunso ku Maranatha. Mupite ndi chikhulupiriro. Hallelujah. Ku Maranatha anthu awo amatsogoza Mulungu. Inunso mukatsogoza Mulungu kukagula mahebo amenewa mumwe ndi chikhulupiriro. Muzakhalanso nanu mukuperekera umboni chimodzimodzi monga mmene ndikuperekera ine. Yo. Nkutheka mukuononga ndalama, mwaononga ndithu ndalama, Yo. koma simukuona kusintha kwina kulikonse. Aibo. musade nkhawa musapite kukapangidwa opereshoni pitani ku maranatha mukagule mahebo Hallelujah. nanunso mugwise ntchito mahebo Hallelujah. muone zimene amachita mulungu kuzera ku maranatha maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku chinkavuta ndimangomva chizungulire kupweteka kwa mutu mutu umangong'amba kwambiri kunkhongoku ndiye kupezeka zakuti mapaziwa nthawi inayake amakhala ngati kuti akutani akutupa ndithu choncho ee ndiye nditakhala ndinaona kuti mm munthu uyu ndikufuna nditapita kuchipatala ndiye kudadzapezeka kuti ndadzapeza transport ndi ndalama yachichepere nkupita ku madisi kuchipatala ntafika madisi kuchipatala anandifunsa adokotala adokotala atandifunsa mayi mukudwala ndinu ee ndikudwala ndine chikuvuta ndi chani ndiye ndafotokozera inayo ah, ndimadwala bp BP mudayamba liti? Ndinawauza kuti BP ndinapitapo ku Mponela kumene anakandiyesa anati mayi BP yanu ikushuta ndili ndi mwana wa number 3 akuti BP yanu ikushuta chimene muganiza ndi chani? Ndinawauza kuti ayi ine kuganiza kwambiri ayi mwina popeza pamakhala njira zina zoti zikhoza kubweretsa matenda amenewawa mwina ndi chifukwa chake ndikupezeka ndikudwala koma kuganiza monga munenako pafupifupi andifunsa madokotala angapo. muganiza chani? Ndawauza kuti aa palibe chimene ndikuganiza. Ndeno ntachoka kuja atandipatsa mankhwala ndafika kunyumba. Ndafika kunyumba andifunsa amuna anga mwalandira mankhwala ndikuti ee ndalandira mankhwala ake ndi awa. Ndiye ndinayamba kumwa mankhwala aja ndinamwa ndinamwa ndinamwa kuona kuti ash mutuwu osalekabe ndithu chilichonse ndimaona kuti mm sindimamvabe bwino ayi. Ndiye tsiku lina lake Ndinamva uthenga wina wake mu wailesi akutchula zakuti Maranatha Healing Ministry. Ine, ah, Maranatha? Kodi Maranatha imeneyi ili kuti? Sili mom'muno mu Dowa? Kenakono basi ndadzamvetsetsanso tsiku lina. Inali cha ma past 6 mmawa. Anakambanso chimodzimodzi za Maranatha. Ndiye ndinauza amuna anga, ndipezeni transport. Akuti, Okay, undidikire kaye. pang'ono unyamuka mawa ulendo wakowo chifukwa kuti panopa ndalama ndilibe nanga si kutali kumene ndimachokera nde mawa lake ayipeza ndalama ija nkundipatsa akazi anga pitani ku chipatala kuja mukaatani mukayesere nde chifukwa kuti amuna anga ndinka- ndimawakonda kwambiri chifukwa ali ndi chikhulupiriro kwambiri ndi munthu wopemphera kwambiri banja langa ndi lopemphera kwambiri ndiye atamva kuti ah maranatha healing ministry akuti mayi thamangani kuti kumeneko muli okwanira kuti mankhwala amene ndingakupatseni kuno mukatha ma dosi yonse ndikuti ee anandiwuzanso mtengo wachani wa mankhwalawo ndikuti nakonzeka mankhwalawo nigula sindikufuna nditatengakonso botolo limodzi kapena awiri ayi koma mmene amaperekera ko- kolingana ndi mmene matendawo alili ine nitani ndigula Nde adandiuza kuti pali mabotolo awa, mabotolo awa mukamwe kwa miyezi ingati, or muzikamwa, mukakamaliza mukhoza kukabweranso koma muzikamwa kwa miyezi ingati, 6. Ndikuti okay chabwino. Ndinakamwa mankhwala aja. Ndikufika kuti ndangomwa one week, two weeks ndangopeza kuti ah, zinthu zayamba kusintha mthupi mwanga. Two weeks. yes ndikuti ah amuna anga ati bwanji Mm, mm, mm. ndimamva mtsempha ukuku kupweteka kwambiri komanso chizungulire pafupipafupi komanso miyendo imaphwanya imatentha kwambiri kutentha kwabasi koma panopo mankhwala amene ndikumwawo eh, ambuye ni olemekezeka ndithu ndipo kumwamba kulemekezeke chifukwa chiyani tidatsogoza kaye za ambuye kuti ambuye kuchipatala kumene tikupitako Ndi zoona kumakhaladi mankhwala, koma mankhwala aja tisadalire kwambiri. Koma tidalire ndani kodi? Yahweh kumwamba. Ndipo kudapezeka kuti kuchokera kwa pamenepopo mpakana ndadzakumana nawo asisiwa, ndidadzawafotokozera kuti, Asisi, mankhwala aja ineyo ndinamaliza dosi yonse, koma pali panopa zinthu zili bwino kwabasi. Zinthu zili bwino kwabasi moti ndikufuna ndidzakuyamike? ndidabwera ndithu kudzayamika kuti ineyo? Ambuye alemekezeke chifukwa kumwambako kuli Mulungu amene amachiza. Ndidatsogoza atate kuti, Atate, mukhale pa tsogolo pa moyo wanga. Ndipo kuyambira pa pamenepopo, moyo wanga udakhala wosangalala kufika panopa. Nthawi imene ndinkapanga ka bizinezi, koma ka bizinezi kadapezeka kuti kayima chifukwa choti nanga si sinimapeza bwino. Mtunda wautali sinimatani, sinimatha kuyenda. Koma pali panopa, mtunda wautali nimayenda. Moti mzanga anandiyambitsa business mpaka ndimafika ku Tanzania ku Kyela. Popa popa ndipo ndikuuzani. Ineyo ineyo. Zimachitika. Ndipo ndimakafika ndimakatenga katundu kumene kuja kubwera kuno basi nkudzagawagawa. Ndipo ndimamwemenga ambuye ambuye. Koma kumwambako muliko inu. Muzilemekezeka.
maumboni ochuluka akuperekedwa tsiku ndi tsiku. Umbonitu ndi umenewo. Tabwerako kuchokera ku Mponela. Tamva umboni okoma kwambiri, opatsa chidwi kuchokera kwa mayi amenewa. Atifotokozera, kumasukatu koma nkutiuza china chilichonse. Zimenezo nzimene timafuna. Inu mukabwera ku Maranatha Natural Healing Ministries, masukani tikuuzeni, tiuzeni zimene zikuvuta. Chifukwa mukatero, tikuuzani kapena kuti tikupatsani herbal therapy yomwe ndi yoyenera, yomwe inu mukagwiritsa ntchito, Sizitenga nthawi. Ambiri amene amabwera pano amakuuzani kuti, Iyayi, ine ndi sabata imodzi yokha, ine ndi sabata ziwiri zokha, ndinayamba kusintha moti mwezi umene umatha ndimangopitiriza kunoti nditsatire malamulo a dosage. Koma zambiri zinali zitayamba kusintha. Chinsinsi ndi chimenecho, kumasuka ndithu. Ndiye mwina ine ndisataye nthawi. A Nkhotabasa akhoza kukhala ndiye abwino kunoti atsirize nkhani imeneyi. A Nkhotabasa, chitani mmene mumachitira nthawi zonse. Ambuye alemekezeke, atsogoleri.
A, mayi wandisangalatsa kwambiri. chifukwa wafotokoza mosapsatira kuti wayenda mwa asing'anga osiyanasiyana wamwa wabwira mahebo ambirimbiri komano um, chinthu chimodzi wanisangalatsa nchonena kuti adaganiza kunena kuti aa bwanji ndisataye mtima bwanji ndisataye chikhulupiriro ndipitenso ku maranatha ndikaone kuti zimakhala bwanji ine ndimakhulupirira kuti nakuti kuona ndi kumva nzosiyana mayiyo adaganiza kuti nakuti ndikaone ndekha adayenda ndi miyendo yake ndikubwera ku maranatha ndikuti na pano mayiyu zotupa zake zidatha uh, achulukirenji amayi ochuluka achulukirenji abambo amene ali ndi ndi mavuto osiyanasiyana ena tikuti na pano mukuvutika ndi mtima ena mukuvutika ndi chiwindi ena mukuvutika ndi impso ena mukuvutika ndi ma ulcers ena gasi mmimba ena mukumva pakhosi kumapweteka ngati kungati paima chinthu musachedwe ndikudziwa mwamwa zambiri pangani chiganizo lero ndipo um, delay is dangerous uh, tiyeni tiphunzire kumapanga zinthu mwa- mwachangu tiyeni tiphunzire kumapanga zinthu mu nthawi yake chifukwa zengerezu adalinda kwawukwawu um, ndimafuna tithokoze onse amene mukumabwera ndi maumboni anu ndikufuna kuti mulungu akudalitseni mukawerenge aroma chapter 1 verse 16 paulo akulankhula mawu uthenga wabwino sudzandichititsa manyazi aa so uthenga wabwino wabwera ku maranatha timamva kukoma um, chifukwa kuti nakuti chitetezo chathu uh, nchokula bwino ambuye akudalitseni zikomo kwambiri Nkhanitu ndi imeneyo. Mmene tapindulira kwa sabata ino ndi moteromo, umboni wosangalatsa, umboni wabwino kwambiri. Tisatayepo nthawi, tithokoze a Nkhutabasa kunena kuti ayi, leronso anatiyendetsa ulendo wabwino, takapindulapo. Inuyo chitani chiganizo lero chifukwa chonena kuti mwina mawa ikhoza kudzakhala too late, muzakhoza kudzakhala kuti mwachedwa. Ndiye tisachedwe iyayi chifukwa nthawi ndi yomweyi, umboni mwaumva, palibenso umboni wina umene mukhoza kuyembekezera.